mukuonera kanema wa zodiac Ine ndi Sungana Msiliya ndipo lero tili mu mzinda wa Lilongwe kumene gulu limene likudzitcha Concern Muslims amene ah, ndi Asilamu amene ndi okhudzika abwera pamodzi ndikuchititsa msonkhano wa atolankhani. Mwa zina iwo akufuna kapena kuti ndinene kuti mutu wa zimene akuzakambirana kuno akutcha kuti Muslim Association of Malawi Elections and Endorsement of Candidates. tinene kuti malingaliro ena aliwonse maganizo ena aliwonse amene atafotokozeredwe kuno si amene akuonetsera zimene zodiac broadcasting station ikunena koma zonse zimene zikunenedwa kuno ndi malingana ndi bungwe limeneli la concerned muslims bwanji pano ndikuperekeni kwa amene akutsogolera mwambo onse zikomo kwambiri

tsiku limene tabweranso pamaso panu kuzapanga endorsement ya anthu amene amalawi awasankha kuti akhoza kuwayimira usogoleri wa muslim association chifukwa cha ntchito imeneyo tikupemphani allah kuti tiyende bwino anthu amene anthu anena ambi anena dzina lao kochuluka azakhale msogoleri wabwino mawa akasankhidwa zonse tikupasani inu ya allah subhanahu wataala ndi chisoni chanu ndi chifundo chanu kuti chilichonse chimatheka ngati inu mwachivomereza ngati mutisiya ndiye kuti sichikhala chinthu chabwino ndiye tikupempha kuti muwasogolere anthu amene amasankha kupanga indozi mayina a anthu amene tikuwaulusa lero pano kuti ulendo wawo opita ku ma election ayende bwino komanso mulungu muwasogolere kuti akakhale amodzi mwa opambana chifukwa cha kusankha kwa anthu wasallallahu ala sayidina wanabiyina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu basi tikulandireni asilamu nonse kumene muli madera onse amene muli basi mchifuniro cha mulungu mmene tidakupempherani nthawi imeneyi kuti mutipatse mayina amene mukuwaganizira kuti atha kutitsogolera ndiye mutatipatsa mayina talandira ambiri ndiye pa tsiku la lero lino tikupatsani mwa amene mayina amene achuluka anthu amene awasankha kuti atitsogolere monga ife asilamu ndiye tonse pamodzi Tipange maduwa kuti anthu amenewa ngati angasankhidwe kukhala mmipando imeneyi tiapangire maduwa kuti atitsogolere mwa mtendere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, greetings to you all once again.

Ndikutero kunena kuti tinabwera pamaso panu ndipo mmene tinabwera pamaso panu pa 26 February tidakupatsirani chigamulo chimene aku High Court adapereka ndipo chigamulo chimenechi chinali chonena kuti ife ngati ma concerned Muslims tidali olondola kudzudzula zimene zidachitika pa nkhani ya kasinthidwe ya constitution komanso kudzudzula pa zimene zinachitika pa nkhani ya zisankho zimene zidapangidwa posatsata malamulo pambuyo pakuchitika zimenezi ife tidanena kuti ngati udindo wathu Udali kungokupatsani inu Asilamu update yonena kuti mlandu uja tapambana ndipo akhoti apeza kuti ma board of trustees komanso onse amene amathandizira kuyendetsa zisankho zimenezo adachita zinthu mosatsatira malamulo. Pachifukwa ichi, akhoti adaweruza kuti kuchitikenso zisankho. Inu. mudatipempha ife ngati amene tidatsogolera kupita ku khoti kunena kuti titsogolere kusankha utsogoleri umene mukuwona ngati ukhoza kutumikira asilamu mu tsiku la lero tabwera kuti tikupatseni feedback pa maganizo amene inu mwatipatsa asilamu ndiye zokamba zathu mu tsiku la lero zikhala za mmene zisankho za MAM zimayenera kuyendera komanso ndi atsogoleri ati amene asilamu mwatiuza kuti tiwapange endorse kapena tiwapange support kuti amenewa akamakapikisana nawo ife tiwapange support ngati asilamu lero tiyankhula kwambiri mchichewa chifukwa chonena kuti mu nthawi imene tidayankhulana mu February ena adanena kuti kuti asilamu ena amvetsetsenso bwinobwino tichulukitse kuyankhula chichewa pachifukwa chimenechi ndiye kuti zokamba zathu zikambidwa kwambiri mchichewa choyambirira tisanafotokoze timafuna tipangeko correct correct zimene pa press statement imene ma board of trustees atulutsa lolemba lathali kapena atulutsa wiki yathali mu press statement yawo amanena kuti ma concerned muslims adakatengera injunction ma board of trustees komanso adakatengera injunction amene anali national chairperson wa muslim association of malawi shehe idrisa muhammad asilamu uno ndi mwezi wa ramadhan ndipo ife nthawi zonse ngati asilamu tikukakamizidwa kuyankhula chilungamo pambuyo pokakamizidwa kuyankhula chilungamo tikukakamizidwanso kuti tizichita zinthu zimene anthu enanso akamva akhoza kuzindikira kuti zinthu izi ndi zoona kapena sizoona ife choyamba timafuna titsutse komanso tiapange correct kuti ife ngati ma concerned muslims sitidatengerepo injunction board of trustees injunction imene ma concerned muslims adatenga mu december 2021 inali ya shehe idrisa matemba muhammad Iwowo ngati beneficiary wa zisankho zimene tinkadziwa kuti sizinayende molondola. Ndi zodabwitsa kuti a chairperson a board of trustees angabwere pagulu mwezi wa Ramadhan chifukwa ife ma documents onse tili nawo nkunena kuti ife tidaten- tidaatengera iwowo injunction ndikunenanso kuti bungwe la muslim association of malawi silimayenda bwino chifukwa cha injunction ya munthu mmodzi tinachiona ngati kuyankhula kumeneku sikwabwino sikopereka chitsogozo komanso ndikofuna kugawanitsa ife sitidawatengere injunction komanso bungwe silingalephere kuyenda bwino chifukwa cha munthu mmodzi atayimitsidwa ntchito ngati kuli kulephera kuyenda bwino kwa chinthu ichi mwina ndi chizindikiro chonena kuti chinthucho chakhala nthawi zonse chisakuyenda bwino koma mwina pofuna kupezerapo chifukwa ndiye nkunena kuti injunction imeneyi idapangitsa kuti mwina chinthucho chisayende bwino timafuna kuti poyamba tipange correct pa chinthu chimenechi pambuyo pa zimenezi asilamu ambiri mwakhala mukufunsa kodi zisankho zimenezi mmene ajaji atiuzira kuti tipange zisankho zichitika motani choyambirira tinene kuti ajaji afotokoza kuti zisankho zimene zichitikezi tigwiritse ntchito constitution ya 1994 ndiye kuti ifeyo ngati asilamu tikuyenera kudziwa kuti kodi constitution ya 1994 imati chiyani ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapita mu article 5 ya Constitution ya 1994 ya Muslim Association of Malawi ikukunzani ma organs 5 amene ali Jumu'a Masjid Committee, District Committee, Regional Committee, Central Body komanso board of trustees mukapanga understand ma organs amenewa muona kuti all along process imene imachitika ndiyonena kuti tikamapanga zisankho za muslim association of malawi timayambira pa district koma pambuyo pa zimenezo ndiye kuti timayeneranso tidziwe kuti mmene amafuna kusintha constitution ya muslim association of malawi adachotsapo organi imene ili nsanamira ya maorgani onse imene ili jumuwa masjid committee utsogoleri umene ulipowu

kuti nchifukwa chiyani anachotsa ngati organ chifukwa pa maorgani 5 ndakuwuzani paja jumuwa masjid district region central board komanso board of trustees muona kuti chisilamu chikhoza kukhala opanda board of trustees chisilamu chikhoza kukhala opanda region chisilamu chikhoza kukhala opanda central board chisilamu chikhoza kukhala opanda district chisilamu sichingakhale opanda jumuwa masjid chifukwa ndi ku jumuwa masjid kumene ife asilamu takakamizidwa kuti msilamu aliyense akuyenera azipemphera ndiye funso nkunena kuti kodi munthu umakapemphera ku district answer ndi ayi umakapemphera ku ku region answer ndi ayi umakapemphera ku central board ayi nchimozimozi board of trustees siupemphera chimene msilamu wakakamizidwa ndi kupemphera umakapemphera kuti ndi ku jumuwa masjid kapena ku masjid ina iliyonse ndiye chifukwa choti umakapemphera ku masjid ina iliyonse ndichodziwikiratu kuti masjid iyo masjid iyo ndi imene ili nsanamira ya chisilamu tikakamba pa ma organs amene akunenedwa apawa chifukwa ndi kumene kuli china chimene ife takakamizidwa asilamu ndiko kupemphera ndiye ndimafuna kuti tikhale ndi picture imeneyo now chifukwa choti ndi nsanamira imeneyo muona kuti Masjid Committee Masjid Committee ndi imene imakasankha district. Nchifukwa chiyani sequence inakhala choncho? Nchifukwa chonena kuti masjid iyo imeneyo imayenera ikhalepo nthawi ina iliyonse, chifukwa inu mukamanga mzikiti, ine ngati Ahmad Nsiya ndikhoza kumanga mzikiti mzikiti umenewo ngati uli waukulu nkumaswalepo jumuwa umenewo ndiye kuti atsogoleri apakomiti amenewo amapanga qualify kukavota nawo zisankho za muslim association of malawi at district level chifukwa tikati masjid sizikutanthauza kuti mamu mizikiti imene yamanga mamu inolo mutawerenga konseko mupeza kuti mizikiti imene mamu idamanga ngati institution ndi yochepa kwambiri mzikiti wina aliyense akhoza kumanga so ndimafuna kuti tikhale ndi understanding imeneyo so process imene yakhalapo ndiyonena kuti ajumuwa masjid amenewa amakasankha district ma representatives a district amakasankha region. Ma representatives a district ndi region amakasankha central board. Central board ikakhalapo ndi imene imakasankha board of trustees. Izizi ndi nsanamira kapena ndi ndondomeko zimene zili mu constitution ya Muslim Association of Malawi. Now, ndayankhula izi chifukwa chiyani ndayankhula izi chifukwa chonena kuti tamva ndipo tikudziwa kuti azathu mbali inayo m'meeting yawo atakhala yoyamba ku blantyre Adauzana kuti zisankho zikayambira ku Central Board. Iwowo nkuyankhula kwawo m'meeting imwe amanena kuti constitution iyi sikunena kuti zisankho zikayambire kuti. Ngakhale anyamata awo ojiya mmene amapanga ma audio awo amateronso kuti constitution sikunena kuti zisankho zikayambire kuti ndiye ife tinabweranso pano kuti tikambe nanu asilamu kuti tikuwunikireni kuti kodi constitution imeneyi ikuti chiyani ndipo pambuyo pokuwunikirani inuyo ndi amene tsopano mungakhale nkuzindikira ndiye kuti muyimvetsetse constitution imeneyi ife tiyambe nkunena kuti zisankho za institution ina iliyonse zimapangidwa guided ndi constitution yawo zisankho za const- institution kapena bungwe lina lililonse zimapangidwa guided ndi constitution yawo ndiye mukaona 1994 constitution choyambirira sikukuuzani kunena kuti zisankho zimayenera kuyambira kuti choyambirira chimenecho sikukuuzani kuti zisankho zimayenera kuyambira kuti ndiye mukakhala kuti mukupanga law pakakhala kuti constitution is silent on where you can start your elections next question that comes is do you have any precedence kodi zisankhozo zidayamba zachitikapo that one legally imatchedwa kuti precedence chinthu choti chidachitikapo kodi chidachitikapo chifukwa mukamatsutsana choyambirira mma- mmachitidwa guided ndi constitution then secondly pamayenera pakhale what we call a precedence so pa precedence tikhoza kunena kuti yes chipangireni register 1994 constitution zisankho zakhala zikuchitikapo nde amafunsa kuti zimachitika bwanji nde ndimafuna ndikuwuzeni inu choyambirira asilamu kunena kuti ndingoyambira kunena kuti shehe huseni mwalabu allah allah awalandire zabwino zawo ndi kuwakhululukira zofooka zawo. Amenewa akhala akulamulira bungwe la Muslim adakhala akulamulira bungwe la Muslim, Muslim Association of Malawi kuchokera 1972 mpakana 1994. 1972 mpakana 1994 atatisiya ndi nyengonso imene demokalase m'malawi muno inabwera ndipo mu nthawi imeneyi chifukwa choti tinali mu demokalase nchifukwa chake kunabwera constitution imene tayipanga refer ya 1994 ndipo mu 1994 Sheikh Mwalabu atatisiya, Sheikh Alhaji Likonde Allah awalandirenso zabwino zawo komanso nkuwakhululukira zofooka zawo, adasankhidwa kukhala acting chairman wa Muslim Association of Malawi kuchokera 1994 mpakana 1997. kuchokera 1994 mpaka na 1997 ndipo zisankho zoyamba za muslim association of malawi pogwiritsa ntchito constitution ya 1994 zidachitika mu 1997 mu 1997 kudakayambidwa kusankhidwa a district ndipo kutasankhidwa a district kudakasankhidwa a region Ndipo amene adaonetsa chidwi choima nawo pa zisankho za 1997 adalipo awiri, Sheikh Umar Wochi, Allah awalandire zabwino zawo ndi kuwakhululukira zofooka zawo, komanso Sheikh Khalid Ibrahim, Allah awalandirenso zabwino zawo. Awiri amenewa adasonyeza chidwi chopikisana nawo pa mpando wa Muslim Association of Malawi ngati chairman ndipo zisankho zitayandikira kuti afuna akayambe kuvota, Shehe Khalid Ibrahim anapanga withdraw ndipo Shehe Umar Wochi adasankhidwa kukhala uh, adakhala Chairman wa Muslim Association of Malawi adalowa opanda opikisana naye. Precedence yoyamba tili nayo ya 1997. Shehe Umar Wochi amayenera kulamulira Muslim Association of Malawi kuchokera 1997 kufika 2002. Koma chifukwa cha zovuta zina adapezeka kuti adalamulira 1997 mpaka na 2004. Mu 2004 anthu 5 adaonetsa chidwi koma anthu 5 asaonetse chidwi zisankho za district komanso region zidachitika chifukwa ndi a region komanso district amene amasankha national chairman ndipo mu 2004 anthu 5 amene anaonetsa chidwi oyamba anali a Umali Wochi amene munthawiyo amalamulira. Achiwiri anali Sheikh Ali Kennedy amene pano ndi a Board of Trustees a Muslim Association of Malawi. Achitatu anali Sheikh Muhammad Uthman amene pano ndi a Grand Mufti. Achinayi anali uh, sheikh yusufu kanyamula allah awachitire uh, chifundo komanso alandire zabwino zawo ndipo achisanu anali sheikh kawinga awa ndi anthu 5 amene anaonetsa chidwi kupikisana nawo zisankho za muslim association of malawi mu 2004 zisankho zitayandikira she umali wochi amene anali incumbent mu nthawi imeneyo anapanga withdraw ndipo pa anthu folo amene amapikisana alhamdulillah shehe yusufu kanyamula akuntchisi ndi amene adasankhidwa kukhala national chairman ndiye kuti presidency yachiwiri tili nayo shehe yusufu kanyamula

anthu 5 adaonetsanso chidwi chopikisana nawo pa mpando wa national chairman oyamba adali amene adali incumbent mu nthawi imeneyo shehe yusuf kanyamula achiwiri anali shehe idrisa muhammad achitatu anali shehe ali kennedy omwewa tikunena kuti ndi a bodi chair achitatu amene achinayi anali a grand mufti apano sheikh muhammad uthman ndipo achisanu anali dr imurani sharif zisankho zikuti zikapere zika anthu akavote pamenepo nkuti anthu atavota kale district komanso region pobwera pa national Shehe Yusuf Kanyamula anapanga withdraw nkunena kuti ine sindiyima nawo ndipo asilamu adakhulupirira kuwapatsa mpando Shehe Idrisa Muhammad that was in 2011 ndiye kuti anapikisana ndi anthu folo pa anthu folopo Shehe Idrisa Muhammad ndi amene anapambana 5 years itatha ndiye kuti mu 2016 temu itatha malingana ndi constitution ya 1994 sheikh idrisa muhammad temu yawo itatha komanso tingoti central board temu yawo itatha kudachitikanso zisankho ndiye kuti zisankho zidayambiranso pa district komanso pa region ndipo pa mu 2026 adapikisana anthu awiri uh, 2016 adapikisana anthu awiri that is sheikh idrisa muhammad komanso dr imran sharif ndipo asilamu tidakhulupiriranso sheikh idrisa muhammad kuti apitirize pa udindo umenewu nchifukwa chiyani ndimakufotokozerani izi ndanena kuti where a constitution is silent Next thing that they will ask you is to look at the precedence. Kodi zidayamba zachitikapo zimene mufuna kunenazo? Ndiye tikunena kuti eh zidachitikapo. Ndiye taona kuti mmene zachitikiramu zisankho zonse zimayambira at district kubwera pa region kufika pa central board ndipo central board imene akhazikitsidwayo ndi imene imasankha board of trustees pambuyo pa zimenezi ndimafuna ndinene kuti tingoyerekeza kuti mwina mu 1997 tidayambira ku central board tingoyerekeza nde mwinaso mu 2004 tinanga- tingoyerekeza kuti tidayambiraso pa central board for argument sake someone is saying no mu 1997 tinayambira central board mu 19 mu 2004 tinayambiranso central board nkumatsika kumusi ndiye apapa zakhala ngati kawiri tinayambira ku tra- district komanso kawiri tinayambira ku central board this is where pa malamulo amanena kuti you follow the principles of elections or you follow the logic of elections

in this case what it means is chisankho chilichonse sopano chikamachitika cholinga chake chimakhala kuti mukupereka mwayi kwa anthu kuti asankhe atsogoleri amene awatumikire bwino atsogoleri akawatumikira awatumikire bwino ndipo atsogoleriwo amakhala kuti asankhidwa ndi anthu amene akukhulupirira kuti awowo agwira nawo ntchito bwino kapena awatumikira bwino nde in that scenario if we are to make a comparison in that case ndiye tinene kuti tiyerekeze mmene akuganizirira anzathumo kunena kuti zisankhozi ziyambira pa central board ndiye tiyerekeze kuti ziyambira pa central board eh muwafunse choyambirira mwati zisankho ziyambira pati akuwuzani kuti ziyambira pa central board ndiye funso libwere akavote ndani zisankho za central board ndiye akuyankhani inu mukamafunsa musafunse mutakwiya muzifunsa mukuseka ndiye akuyankhani chifukwa akumakonda kuyankha ndi mkwiyo ayi akayankha amenewowo akavote ni madistrict amene ali pano akumatero kuti ndi mkwiyo akavote ndi arijoni amene ali pano akumayankha choncho ndiye inu mwafunse choyambirira kuti kodi akakavota a district ndari a, a district ndi a region ali ndi mandeti yanji chifukwa mukawerenga 1994 constitution ikukuwuzani kuti under article 20 ikukuwuzani kuti a district ndi a region their term of office is 3 years now ngati ikukuwuzani kuti their term of office is 3 years zisankho za MAM zomaliza zidachitika liti ndiye mumva kuti zinachitika mu 2016 so what does that mean it means term of office yawo idatha mu 2019 pambuyo pakutha mu 2019 ndiye kuti tidakakhala kuti zisankho adachititsa mu 2019 bwezi titavotanso mu 2022 koma zisankho sanachititsenso kudakakhalanso kuti zisankho achititsanso bwezi titavotanso mu 2025 So it means we have failed as an institution yaikulu kuchititsa zisankho two cohorts 2019 2022 komanso 2025 tinene kuti three cohorts completely failing Now, in your own justification, in your own understanding, would you say tili ndi komiti ya district kapena tili ndi komiti ya region? Obviously, no. Ndiye mukayankha choncho ukama ukamayankhulana nawo akumabwera ndi mkwiyo nambo a judge inu simunamve ajaji atibwezeretsa ajaji ndiye ndimafuna kuti ndisanapitirire ndikuwerengeni ndikuwerengereni point d ya chigamulo cha ajaji and it reads chifukwa point a b c ya judgment amene munaona judgment choyambirira ajaji adanena kuti zonse zimene zimachitikazo sizinatsate lamulo chachiwiri ajaji adanena kuti constitution iyo siyolondola chachitatu zisankhozo sizolondola chachinayi nda anabwera kuti and i read ndiloleni ndiwerenge analena kuti a judge that the determination declares that the honorable judge declares that that the board of trustees the central body

Koditu chizungu akanena kuti with a view ndiye kuti akukuuzani ndi cholinga. That's, that's what it means ndi cholinga. Ndiye mukawerenga kunena kuti ndi cholinga chotani, ndiye anena kuti to oversee and facilitate zinthu ziwiri to oversee and facilitate elections to oversee and facilitate elections. Now akanena kuti to oversee and facilitate ndiye kuti ayendetse ayang'anire ndi kuyendetsa zisankho ayendetse ayang'anire ndi kuyendetsa zisankho now if you go to 1994 constitution ndiye muzifunse kuti kodi amene amayendetsa zisankho za muslim association of malawi ndi ndani ndiye mupeza kuti if you read article 33 ikukuwuzani kuti the electoral commission or the central board shall conduct elections of the, uh, the, the board of trustees shall conduct the elections of the central board that is article 33 ndiye kuti ma board of trustees ndi amene aziyendetsa zisankho za central board ndiye akubweranso nkunena kuti the central board that is article 34 and article 35 ikukuwuzani kuti the central board shall conduct the central board shall conduct the uh, elections of the district committees and regional committees. Now, which means in principle, chifukwa chimene reinstatement inachitikira nchonena kuti ayendetsere zisankho oyendetsera zisankho ndani awiriwo so in principle kwa munthu wanzeru akhozodziwa why akhozodziwa kunena kuti akati central board ndi chiyani If you read constitution ya Muslim Association of Malawi ikuwuzani kuti there are possibly 19 positions for central board. One, chairman ndi wachiwiri wake, secretary general ndi wachiwiri wake, treasurer general ndi wachiwiri wake. Pambuyo pa amenewa 6 akunena kuti muzikhala ma regional chairman atatu ndiye kuti akupanga 9 ndiye akukuwuzaninso kuti muzisankhiramo ma committee members 10 it means in total akhalapo 19 now why are they reinstituting back So you can see kunena kuti khoti lidakafuna kapena lidakadziwa kuti zisankhozi zikuyenera kuyambira pa central board chimene adakapanga adakangonena kuti ma board of trustees ma board of trustees mupite mukayendetse zisankho za central board ndiye kuti automatically that would have given you a clue kunena kuti ngati apanga forfeit maorgans onsewa akudziwa kuti koyambira ndi ku central board but what the judge done akudziwa judge wa constitution ayiwerenga ndiye kuti chimene atanthauza penepa nchonena kuti role yoyamba it's for the central board to conduct elections ya district ikalandira ikapanga conduct elections ya district ndiye kuti ipanga kenako a district aja akasankha region akasankha a district ndi a region ndiye kuti board of trustees idzabwera ndikupanga dissolve central board imeneyo kenako ndikupangisa zisankho za central board that's how it works now akakakamira popeza ena sakumva Popezanso ena zikuonetsa kuti liuma lawo likubwera chifukwa cha dyera ndiye muwapatse zitsanzo izi kunena kuti assuming that tili ndi parliament lero ndiye parliament ija ipanga rise in 2030 possibly around uh, July july idzapanga rise kapena adzapanga declare kuti parliament apa tapanga declare kuti yatha parliament imeneyi tingoyerekeza kuti 23 akupanga declare kuti ifune ipange rise ndiye aphungu ena abweretsa maganizo kuti aa ifeyo tisanapange rise muno tikufuna tisankhiretu speaker wa kohoti imene ibwere mu september 2030 ndiye chifukwa cha maliuma anthu agwirizana zimene zija now in their understanding wina ake nkubweretsa argument kuti no a speaker tiyerekeza akhale a dr ben phiri chifukwa choti ndi akuthyolo kuthyolo ndi kwa dpp kumenekuku obviously a ben phiri sangaluze adzakhalabe abwera munomo mu september 2030 ndiye nkunena kuti proposal ina nkubweranso kunena kuti first deputy speaker akhale alolesi chakakala chaziya iwowo amachokera ku lilongwe uh, chilobwe kumene kuli kwa amalembo uku nkwa mcp kwambiri awawa sangadzaluza adzabweranso akhale first deputy speaker nde kubweranso wina nkunena kuti iyayi second deputy speaker tisankhiretu akhale a catherine mzumara awawa ndi akumzimba ukuku utm ikuoneka ngati ili ndi sapoti kwambiri ndiye amene awawa tasankhiretu komanso mayiwa adakwatirana ndi mzungu in their arguments ndiye assuming that they have agreed to it ndiye asankha ndikuchita rise basi nkubwera september 2030 ndikupezeka kuti anthu amene anasankhaja asankhidwabe abweranso mu, mu nyumba ya malamulo ndiye akukabwera ndikukauza aphungu anyuwani amene abwera kunena kuti ifeyo anatisankhirathu kale ndiye ifeyo ndifeyo ma speaker komanso first deputy speaker inuyo ndiye kuti mungotsatira leadership yawo are you telling me asilamu amene muli apano amalawi amene muli apano kuti will that represent true values of democracy inuyo ngati muli ndi zeru munena kuti ayi why because possibly half of the mps imene isankhidwe munyengo imeneyo ikakhala kuti sinapange nawo elect anthu amenewo chifukwa principles ya zisankho umayenera usankhe anthu amene akutumikire iweyo ndiye awawa mkaganizidwe kawo akuganiza ngati chonchi chifukwa zimene akutanthauza nzonena kuti asankha akuti asankhe central board akasankha central board ndiye kuti amenewo kenako uh, central board ija ndi imene izasankha sopano district district ndi region koma mukaona constitution central board ndiye kuti akhalapo ndi mapositions okha awiri amene akupanga so mwachidule muona kuti chimene chitanthauze nchonena kuti akamakapangitsa zisankho za ku region kapena district kukabwera anthu achilendo amene iwowo sadayike pa mpando which will defeat the principles of democracy chitsanzo china chabwino ndichonena kuti mwina mmene alili a annabel mtalimanja amkulu oyendetsa zisankho adzanene 2030 kuti amene avote ulendo uno ndi amene anavota okhaokha anavota mu 2025 amene avote mu 2030 ndi amene anavota mu 2025 what will that mean to you In simple terms, akunena kuti ngati a dpp anapeza 58% a mcp nkupeza 34% in simple terms akunena kuti a dpp wawine because that will be deemed as an electoral fraud koma zimenezo sizingachitike nchifukwa chake amanena kuti pakhale fresh registration yoti anthu akalembetseso anthu asankhe so izi ndi zina mwa zitsanzo zimene ndimafuna kuti azindikire Now, having said that, ndimafuna ndinenetse pano kuti ife ngati ma concerned Muslims, Asilamu timafuna tikutsimikizireni kuti zisankho za Muslim Association of Malawi sizisintha ziyambira ku district sizisintha ziyambira ku district ndiponso ndiwauzekonso mwaulemu kuti ngati mungaganize inuyo zoyambira zisankhozo ku central board choyambirira zisankhozo sizichitika chachiwiri zisankho zinazo simudzapangisaso ndi inuyo panopa mudakakhala anthu oyamika kwambiri chifukwa ndinu anthu amene mwachedwetsa asilamu muzochitika mumalakwitsa Kulakwitsira dala mpakana a court akupezani olakwa, a court aja with benefit of doubt they have given you the mandate a second chance to correct the wrongs you have done and ndinene pano if you try to mess up inutu asilamu mkwiyo wawo mmalawi muno simudauone Ndiye muona ngati mungayerekeze kuganiza zimene enawo akukuuzani, chifukwa tikudziwa kuti akuchita kukuuzani, anthu akenso tikuwadziwa. Timafuna tipange outline mayendetsedwe a zisankho pamenepo, komanso kuuzani Asilamu kuti zisankho ziyambira ku district. Inu amene mukufuna kuima nawo ma district, chirimikani. nyengo yanu ikubwera musachite mantha tiyambira ku district tikachoka ku district tifika ku region tikachoka ku region a district ndi a region mukasankha central board imene inu mukufuna ndimafuna ndinene mawu amenewo mutu wathu wachiwiri timanena kuti endorsement of candidates ndiye tidanena kuti mkubwera kwathu kumene tinabwera kuno tidanena kuti asilamu chifukwa choti inuyo mwanena kuti mwatikhulupirira kuti titsogolere kusankha adindo amene mukuona kuti akhoza kuthandizira kuyendetsa bwino bungwe lathuli la muslim association of malawi ife tidanena kuti mbali yathu tagwira ndipo chilungamo tachiona koma inu mudanena kuti aa thandizirani ngakhale ena osamva bwino mpakana kumafika chifukwa choti apatsa ndi mmene amapezera mariziki yawo kuti iya inuyo ngati mudapanga zachigamulo musiye pamenepopo zinazo zisiyeni Ah, ah, ifenso tu ngati asilamu amene tidapita ku khoti tili ndi ufulu ngati mmene mulili inuyo ndiye inu musatiuze ife tisiyire pati pamene inu tikukulolani kuyankhula zimene mungayankhule ndiye chimene timafuna nkunena kuti Mutamva kuti ife tinauzidwa ndi asilamu ambiri kuti titsogolere kusankha adindo amene tiwapange endorse, tidapempha choyamba kuti iweyo ngati ukuona kuti ndiwe wothekera unene kuti ineyo ndiothekera ndikufuna udindo uwu ndipangeni endorse. Choyambirira nchimenecho. Chachiwiri, tidanena kuti ngati ukudziwa kuti iweyo kuthekera ulibe koma iweyo ukudziwa anthu amene akuona kuti akhoza kusinthitsa zinthu ndiye ubwere utifotokozere kuti musankhe awo chachitatu tidanena kuti ulibe kuthekera komanso sungasankhe munthu koma iweyo ukhoza kupereka maganizo abwino ubwerenso ndiye ndimafuna ndinene kuti asilamu anabwera ndipo asilamu apereka maganizo awo ndiyamikire kwambiri and we were overwhelmed ndi response ya asilamu sindimayembekeza kuti asilamu ambiri sitimadziwa kuti amafinyikira mkati pamene chinthuchi amaona kuti chikuonongeka talandira mauthenga ochuluka ochokera ku ma embassies Talandira mauthenga kuchokera ku UK, ku US, ku Canada, ku ku South Africa, m'Malawi muno ma thousands. Tayitanidwa in different platforms, professionals kutiyitana m'maofesi mwathu mawu kwafoto kutifotokozera chimene akuyembekeza cha Asilamu. ndimafuna ndinene apa kuti pambuyo pa ulangizi onsewo upangiri onsewo maganizo onse amene munapereka ifeyo pa udindo wa national chairperson kapena national chairman talandira mayina 18 amene asilamu adapanga kuti kuwayerekezera kuti awawa akhoza kukhala mwa anthu amodzi amene angathandizire kuyendetsa mayina 18 koma pa mayina 18 po ife ngati amene mudatituma timayenera tibwerepo ni mayina awiri wokha ndiye choyambirira Chimene ndiichite ndi kukuwerengerani maina 18 amene Asilamu mudaatchula, kupangira kuti wina adzanena kuti, Aa! Ine ndidaapereka dzina langa, koma nde inuyo simudatchule bwanji? Maina 18 amene ife tidalandira aa, ndi ali motere. Ndizingotchula popeza osewa ndi masheikh. Namba 1,

16 Sheikh Adili Chulungo 17 Sheikh Dr. Salmin Omar 18 Sheikh Mustahab Ayami awa ndi mayina 18 amene inu asilamu mudanena kuti awawa pa udindo wa national chairperson kapena wachiwiri wake aganiziridwe now Pambuyo pa ma consultations ndimafuna ndikudziwiseni kuti Muslim Association of Malawi there are six designated positions national chairman ndi wachiwiri wake secretary general ndi wachiwiri wake treasurer general ndi wachiwiri wake Asilamu amene atiimbira osewa kuchokera m'maembasemu ku uk ku us canada south africa you can mention mmalawi muno ma professionals ma lawyers onse amene tapanga nawo engage atiuza nkutilangiza kuti timu imeneyi ibwereyi ikhale tisankhiretu asilamu or asilamu asankhiretu ya anthu sikisi posankha ya anthu sikisi akunena kuti constitution ya 1994 zisankho zikungoperekedwa kwa national chairperson at national executive level kapena central body ndiye asilamu anena kuti poopa kukhala mwina national chairperson akhoza kukapezeka kuti wasankha secretary general amene ali puppet kapena treasurer general amene azingomulamula zochita kuli bwino amene ifeyo tikumuuza kuti timpange endorse ngati asilamu tisankhiretu timu yonse ndiye ine m'malo mwa bungwe loseli kapena mwa azanga osewa ndili pano tsopano kukuwuzani kunena kuti tili ndi mayina 6 amene Asilamu asankha kuti ndi amene atumikire kapena amene akapikisane nawo kuti amenewo insha Allah akatumikire bungwe limeneli la Muslim Association of Malawi ngati atsogoleri 6 akuluakulu. Pambuyo pa zimenezi atiuza kuti iwowo Asilamu ndi khumbo lawo kunena kuti Grand Mufti by virtue of being a grand mufti ameneyo ndi president wa asilamu so grand mufti ameneyo akuyenera azikhala board chair wa ma trustees a muslim association of malawi ladies and gentlemen my fellow umma this is the list of candidates

Chairperson, Sheikh Omar Adam Kacherenga from Mangochi. Secretary General, Dr. John Abdulaziz Kazembe from Zomba. Deputy Secretary General, Council,

ife ngati ma concerned muslims tinangobwera kuti tikupatsireni mayina amenewa m'malo mwa asilamu chifukwa tidakhala kuti osankha ndife ife tidakasankha kalekale athuwo amene timaganiza koma awa ndi amene asilamu asankha ndipo inu amene mwatchulidwa dzina mudziwe kuti ndi asilamu amene akusankhani Ife chimene chatsala ndiko kupita kukayitanitsa onsewa pamodzi ndikuwafotokozera kuti Asilamu akusankhani kuti muwatumikire. Ife chimene chatsala ndikupita kuwasonkhanitsa onsewa 6 wa pamodzi ndikuwafotokozera kuti Asilamu akusankhani kuti muime nawo pa chisankhochi ndipo inuyo ndi amene muwatsogolera asilamu ndanena kale kuti mapozishoni amene akuyenera kupita pa zisankho enieni ndi awiri national chairperson ndi deputy national chairperson kapena national chairman ndi deputy wake pambuyo pa izi ndimafunanso ndinene chifukwa tikudziwa kuti anzathu kampu inayo mu miting'i yawo akuti anauzana kuti iwowo timu yawo sakusintha ndikunenatu apa iwowo atakhala amanena kuti ifeyo timu yathu sitikusintha ndiye chifukwa chosayimvetsetsa constitution mpakana kuwuzana kuti iwe wachiwiri wangawe iwe wachiwiri wangawe wakudedzawe iwenso ukatenge fomu ngati kuti ukupikisana nawo pa unational chairman chifukwa constitution ikangopezeka namba 1 namba 2 yo ndi amene akhale deputy national chairperson ndimafuna ndikulangizeni mokukondani ngati makolo anga iwerengeniso constitution ya 1994 constitution ya 1994 yo designated positions national chairman deputy national chairman these are designated positions and it is about the chairmanship osati ndikavoteredwa namba 2 yo ndi amene akhale deputy sibwino kumawanamiza anthu akuluakulu anyamata inu mukuwanamiza anthu akuluakuluwa ndikukupemphani allah akuchitireni chifundo kukhala zisankho ngati a ku Dedzawa aime nawo akapikisanaso ndi ena onse amene aime nawo pa deputy chairman osanena kuti iyayi namba yathu ndi amene aa ndimafuna ndingokulangizani motero Wakulangiza ndi m'bale. Awa ndi mawu amene ife timafuna kukuwuzani pomaliza penipeni. Timafuna tikuyamikireni Asilamu chifukwa cha patience yanu, kutimvetsetsa komanso ndili ndi chikhulupiriro kuti panopa mmene mwamva ndi inu mwatiwuza kuti titchule anthu amenewo. Anthu awa si athu, enanso sitinayambe tapanga nawo interact, koma ndi inu Asilamu amene mwatipatsa mayinawa ndipo ife tinene pano kuti pa mayina 18 paja Panali maina 4 amene iwowo personally anabwera kuti ineyo ndipangeni endorse koma onsewa amene abwera apawa sanabwereko kuti akufuna udindo. Ife tinatengera kuti tisatchule munthu chifukwa chonena kuti udindowu akuufuna koma titchule anthu amene Asilamu amutchula ochuluka kunena kuti akufuna kuti awatsogolere. Awa ndi mawu amene ife ngati ma concerned Muslims timafuna kuti tikupatseni, tikulimbikitseni kuti osachita mantha. Nthawi imene Allah wakonza yoikika imakhala yomweyo, ndipo musakayike kuti Allah

imeneyo inali press briefing imene bungwe la concerned muslim inali nayo ndithu mu mzinda wa lilongwe kuno ku crown lodge kumene amafotokoza malingana ndi chigamulo chimene chidaperekedwa nthawi imeneyo chokhudzana zisankho za muslim association of malawi iwo anali pano kufotokoza kuti akupanga endorse ena mwa macandidates amene anthu kapena kuti asilamu anzawo adapereka kwa iwo afotokozaponso kunena kuti dongosolo la zisankho limene litakagwiritsidwe ntchito ndi limene ndithu constitution yawo uh, yoyambirira imafotokoza kuchokera kuno ku lilongwe ndine sunganani sidiya pitirizani kuonera zodiak